ee maazị dibịa ọ bụ ma akwụkwọ niile ị gụrụ mahadum niile ị gụrụ oyibo niile si n'ọnụ apụ ilogiridim imegiridim ihigiridim zimzim all the whole grammar niile ị na-asụ na omenala niile ị ma na fact niile ị ma ka ọ bụ because of naira and kobo mere i ji wee wụọ your dignity n'ala because of ego naira and kobo ego birthday ka ọ bụ ego yes happy birthday now birthday money ka i ji wee tụtụrụ ikenga gị wụsa ya n'ala gwa nwoke ibe gị sị ya ya zọdo ya ọkpa n'elu ọ na-azọ ya na-agbacha ya na-azọ ya na-amacha ikenga maka ebe ikenga akpụkpọ agụ akpụkpọ anụ i ji aka gị wee tụrụ onwe gị jpac
na n'okwu before m fụbụrụ kongwu mere vidiyo a m sị na m ma ekwu okwu because of na ewe m ya na ọ content ka ọ na-ecreate maka taa ka ị bịazi kwuo nke gị ka m sị yes na m apụta kwuo okwu because m na-ewe gị as matured man bụ onye igbo m ya na-arụ ma kịta ka a ma na enwere onye igbo m ya na-arụ mana good ihe ahụ maazị dibịa ko abụrọ ikenga dibịa abụrọ ikenga nwoke ikenga nwoke dị ya n'alụ ikenga nwoke dị ya n'alụ na n'okwu Ihe anwa o ko bụ ihe eji ama odogwu, ihe eji ama onye menwuru ihe bụ that thing o ko gara ezigbo ọnụ. That is main thing. That thing o ko n'ahụ elo agụ agụba egobe o ruru 3 million or 4 million ọ karịa more than ọ gaala ezigbo ọnụ that thing o ko n'ahụ because of ezigbo ọnụ ya ka eji ama odogwu menwuru ihe gonwuru ihe wepụtanwu obi goo ihe ọ dịrọ easy igo that thing na owu na owu so ihe ahụ abụrọ ikenga na n'okwu a chọba onye ledi ikenga ya ọ ngịnwa i jere obodo oyibo buru okpu ọkụ ihe echiri echi gị nwa mechi nke gị echi ka i je goo ya ego n'ahịa buru okpu ọkụ kpuo onye ọcha so akọwa onye dị mma ịblame na ihe niile na-eme bụ ngịnwa bụ jpac karịa m ịblame na n'okwu that thing maazị dibịa nyere kpụrụ na na abụrọ ikenga ya ị na-akọwa na achịrị ya na achịrị gị ikenga oke ị na-akọwa sị na na nwanne nọ n'ụwa nwere ihe ahụ that thing owu ọ bụrụ ihe a bụrụ ikenga nwanne m afọ nye kọmentị kọmentị ndị mana kọmentị sịrị gị na-akpali gị ma ndị sị gị na na-adị jealous na na ị bịarọ na ezirọ gị m ekwurugo ọnụ gị that side dịrọ jealous 1 ọ bụrụ na e ziara gị ọnụ na ịnọ nso sama na ọ bụrụ ịnọ nso ịnọ ịnọ town na ị ya-aga that place so ekwurugo ọnụ gị that side mana ihe mara amara na ihe ahụ maazị dibịa ko abụrọ ikenga kama ya abụ ihe eji ama odogwu ume nwere ihe onye onye nwere obi eji enwe eji eme ife onye nwere obi je wepụta ego that thing ọ ko abụrọ obere ego that thing a ọ ko ruru 5 million or 3 million or more than ọ bụrọ obere ego so ihe a bụrụ ikenga nwoke na n'okwu onye lere ife ya onye lere nkịta goro enwe bụ ngị nwa bụ JPAC ọ ngị nwa bụ onye lere nkịta goro enwe agazie akpụkpọ agụ akpụkpọ anụ iji aka gị wee tụrụ onwe gị mechaa incantation n'ime kwubie okwu n'ime n'isi a because iji ikenga aha ba flight mbọsị ị nwekwara problem with ndị Air Peace na airport o nwekwara mgbe iji wee gọdọkọta nnọọ wepụta ikenga gị dowe n'ala zọdo ọkpa wee baa mba ma kwuo okwu ikwughe ụdị mba niile ị na-aba ma mgbe ị na-akụsu gọvanọ Soludo iwepụtakwaghị ikenga gị n'ala zọdo ọkpa na ya wee kwubie okwu ụdị mba niile ị na-aba maọbụ onye kwuo takụrụ ya o nwekwa mgbe iji wepụta that ikenga gị aha zọdo ọkpa o ruo na birthday Obi Cubana because of dollar a ga-efe gị ma ọ bụ pounds a ga-efe gị a sịkwa m na ife ego adịrọ mma ọ bụ onye a gbere shuga n'ọnụ ọ gbụpụ mana a na-efegodi gị ego a mara na ọkọ na-akpa na anya uhie anaghị ehie i wee sị nnọọ andị Obi nwanne m egwa mgbe o jisi gị kopụta ikenga gị na ọ gị nwa mmanya na-egbu ka nkwụ ọ dị nnọọ ka mgbe mmanya gbuchara ada ada ada Fero ka ọ bụ ada gịnị nwanne a bịa sị ya gịnị ka a ga-emere gị ọ sị a sị gburu isi John the Baptist mmanya wee gburu Fero gbuchaa ya wee demand ya ihe ọ na-ekweghị ndimandị according etu e si kọọ ya na baịbụl ka ya bụ nkwụ bịa gbuchaa ya ṅụchaa Hennessy ṅụchaa Moet na Dom Perignon ṅụchaa mmanya ike na mmanya niile gbasiri ike na blue label na 21 years mmanya gbubezie gị iwee werezie m iwee werezie ikenga gị wee dowe n'ala wee sị Obi ngwa rigoro na ya m wee were shoe galara ọnụ wee na-azọ ikenga gị na-azọ ya na-azọsi aja na ya na-azọ ya ka kapet na-azọ ya ka mata ọ zọcha gbacha ya gbacha stil ka ọ zọchakwa ihe ahụ ọ zọrọ ọ tụkwasị ha wan naira n'enu ikenga a ka wee kpọnye mmụọ ọsọ ikenga a wee pụta gị nwa sikwa ka bend down korokwa ikenga gị wee mee gịnị jebe na steji ha emechaa pụta ebe ụmụ gullible ndị ị ya-asa isi ị sụọ hara oyibo ozugbo ndị na-amaha English amapụta ị na-eme omenala Igbo mana ịpụta ihe ju gị n'ọnụ bụ sọsọ English English ị nweghị ike ịpụta sụọ Igbo complete one hour non stop ọ bụ sụọ Igbo complete 10 minutes non stop na-etihe English kezi ihe a ya-amụtazi n'aka gị wapụsị maazị ị zara afa Igbo maazị dibịa mana ị chọrọ ime teaching gị ọ bụrụ na English maazị uche gị dịkwa n'ihe ị na-eme o anyị akpọghị gị asị kama na ị ya-ejicha ofu nnukwute ebini ọcha ofu ebini ọcha ọjị na anọ ee ji asaa wee kpọọ n'ikwu ikenga ahụ a zọrọ ọkpa if not ihe i kotere isi gị Thank you and God bless you. Please subscribe on this channel, share this video, like, comment, drop your thoughts on the comment section, subscribe. Thank you and God bless you.